OK. So, nathanna deasa. Uimhir a haon, tá X thar mholadh beirte. Is ag snámh in aghaidh an easa atáimid atá siad. Caithfear a admháil go bhfuil X ar an dé deiridh. Is beag cabhair, tacaíocht, airgead, infheistíocht a thugann an rialtas do. Is náire shaolta é. Caithfimid an deis a thapú chun feabhas a chur air. Tá cúrsaí ina gcíor thuathail, tá an córas ina chíor thuathail, ina phraiseach. So cúrsaí ina gcíor thuathail, that's why tá urú anseo, because it's cúrsaí, plural, and then tá an córas ina chíor thuathail, córas is firinscneach. Uimhir 8, Ní féidir a shéanadh go bhfuil roinnt mhaith polaiteoirí ag obair ar son a leasa féin. Bíonn an rialtas beag beann ar. Tá drochamhras againn ar na polaiteoirí. Níl muinín againn as na polaiteoirí nó as an rialtas. Bhí mé idir dhá cheann na meá nó idir dhá thine Bealtaine. Ní raibh an dara suí sa bhuaile agam. Ní raibh an dara rogha agam. Nuair a thagann an crú ar an tairne, lig siad síos sinn, nó muid. Lig siad na maidí le sruth, nó tá siad ag ligean na maidí le sruth. Níl cíos, cás ná cathú ar X. Táimid i ndeireadh na féide. Níl meas madra ag X ar Y. Tá 'fhios ag madraí na sráide go bhfuil. Tá 'fhios ag gach mac máthar agus iníon athar go bhfuil. Caithfimid, ní mór dúinn, ní foláir dúinn rud éigin a dhéanamh chun feabhas a chur air nó tá X go mór i mbéal an phobail. Now, nathanna cainte agus líontóirí. Líontóirí iontacha don scrúdú cainte, mar is eol duit, tá. Faoi láthair, sa lá atá inniu ann, i saol an lae inniu, na laethanta seo, an t-am ar fad, ar an drochuair, faraor, áfach, gan amhras, gan dabht,

nó go raibh. 'Sé mo thuairim ná go bhfuil. And again you pronounce it like sé, 'sé mo thuairim ná go bhfuil. Go bhfios dom, tá. So, an bhfuil fadhbanna i do cheantar? Go bhfios dom. Go bhfios domsa, ar aon nós, níl mórán fadhbanna againn i mo cheantar, caithfidh mé a rá. Ok, so again I just showed you how to use the nathanna cainte. N'fheadar nó níl a fhios agam. Is deacair a rá ach cífimid cad a tharlóidh. Is deacair é a chreidiúint, i mo thuairimse, i mo bharúil féin. Ar aon nós, in aon chor, thar aon rud eile, déarfainn é. D'fhéadfá a rá go bhfuil. Feictear domsa go bhfuil nó nach bhfuil. ar ámharaí an tsaoil, go mí-ámharach. Chomh maith leis sin, anuas air sin, ina theannta sin, mar gheall air sin, mar gheall air, mar sin, dá bharr sin, mar thoradh, é sin ráite, mar a dúirt mé cheana, uaireanta, Más buan mo chuimhne, gan amhras, gan dabht, ar ndóigh, mar is eol duit, chun an fhírinne a rá, chun a bheith macánta leat, nílim ag magadh, ar lámh amháin, ach ar an lámh eile, tá leisce orm a admháil go bhfuil, nó nach bhfuil, ar an uimhir 50, 50, tá go leor ann, ach fós,

So ní féidir a shéanadh go bhfuil, sa todhchaí, amach anseo, cúpla bliain ó shin, ó shin i leith, ar an gcéad dul síos, ar an dara dul síos, idir an dá linn, le blianta beaga anuas, le cúpla bliain anuas, níl suim dá laghad agam i, nó sa. Táim go huile is go hiomlán gafa le nó gafa leis le becomes leis roimh an before an so táim go huile is go hiomlán gafa le ceol ach táim go huile is go hiomlán gafa leis an bhfón póca. Ní hamháin sin, ní bréag a rá go bhfuil Ní haon ionadh é go bhfuil Ar eagla na heagla, i ndáiríre, fiú amháin, is fiú é, ceapaim gur fiú é X a dhéanamh, an chuid is mó den am, formhór an ama, go háirithe, go deimhin, in am an ghátair, ritheann sé le ciall, de réir dealraimh, ar an iomlán, chun scéal fada a dhéanamh gairid. And whenever anyone says, um, to make a long story short, you know it's never going to be short. Níos minice ná a mhalairt, so sin deireadh leis na, na líontóirí. Seanfhocail úsáideacha. Mar a deirtear, nó mar a deir an seanfhocal, bailíonn brobh beart, ní thiteann an t-úll i bhfad ón gcrann, tada gan iarracht.

Chun an fhírinne a rá, níl suim dá laghad agam i gcúrsaí reatha, nó sa Bhreatimeacht, nó sa pholaitíocht, haven't the slightest bit of interest in current affairs, Brexit or politics. Ní bhíonn am agam chun féachaint ar an nuacht na laethanta seo toisc go mbím ag staidéar ó mhaidin go hoíche, mar sin níl a lán eolais agam faoi chúrsaí reatha, faoin bpolaitíocht nó faoin mBreatimeacht. Nuair a thógaim sos ón staidéar, is fearr liom bualadh le mo chairde, a bheith ag imirt spóirt, a bheith ag éisteacht le ceol, so sin é. Agus tá an Béarla ann daoibh. Tá 'fhios agam go raibh a lán scéalta faoin mBreatimeacht nó faoin toghchán ginearálta, faoin rialtas nua, ar an nuacht le cúpla mí anuas, ach níl suim dá laghad agam ann.

tuairim a léiriú ar rud éigin. Ceapaim go bhfuil sé an-tábhachtach. Caithfimid, ba cheart dúinn, ní féidir a shéanadh go gcaithfimid, aire a thabhairt don timpeallacht, aire a thabhairt dúinn féin, aire a thabhairt dár sláinte, dár meabhairshláinte. labhairt le duine éigin má bhíonn tú faoi bhrú, má bhíonn tú ag streachailt, má éiríonn tú buartha nó imníoch faoi rud éigin. A bheith deas agus cineálta lena chéile in am an ghátair. Sos a thógáil ón staidéar agus bualadh le cairde, spórt a imirt, aclaíocht a dhéanamh. I mo thuairimse, tá sé ríthábhachtach, riachtanach, scanrúil. Is dóigh liom go bhfuil sé. I mo thuairimse, is fadhb dhomhanda í, is fadhb phráinneach í, is fadhb ollmhór í i saol an lae inniu. So gach duine, tá súil agam go mbeidh an físeán seo cabhrach daoibh. An bhfaca sibh Charlie ansin? Do léim sé, do léim sé trasna, just jumped across ansin. Anyway, tá súil agam go mbeidh an físeán cabhrach daoibh.